an bɛ girinkajɔ min na an bɛ nin de nɔfɛ n'o ye adama ye garisigɛ garisigɛ an bɛ girinkajɔ la garisigɛ de nɔfɛ donc garisigɛso den ni badokɔnɔden olu fila bɛ jɛ ka taliki min jigin kana bɔ n'o ye dɛ n'i bɔra n'o i bɔra ni garisigɛ bɛɛ ka taa di fadenw ma kɛnɛ ma wa e bɛ ɲani o ye ɲani dan ye bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala mawsufi bil karam wal judi n ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni filɛli ka jamakulu min ka n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo duniya kɔnɔ aw minnu bɛ forfait jɛni k'an filɛ k'an lamɛn ani minnu b'a partager n ka foli bɛ olu fana ye n b'a ɲini a fɛ a ka video in a ka partager kosɛbɛ a ka yɔrɔ caman sɔrɔ o bɛ diya n ye parce que n bɛna kuma yɔrɔ min kan bi turabu soba dɔ don turabu soba jumɛn taliki burahima nabila iburahima don taliki ale ye laturu denɲɔgɔnso de ye ji de don bɔn taliki min filɛ nin turabudala n'i ye turabudala jɔ cɛ tan o cɛ tan cɛ kɔnɔntɔn bɛ yen olu tɛ taliki jate laturuden fangama ye n'a bɔra olu ka turabu nafoloso la o bɛ dimi n'a nana garisigɛso la o bɛ dimi ni taliki nana jigiso la u b'a fɔ ko jigilamisɛnya aa nin ye anw ka jamana taabolo laturuko de ye o jigilamisɛnya ko in sarakali a ye maa caman mago sa dɛ walahi k'i bɛna jigilamisɛnya kɛlɛ i taara i yɛrɛ mago sa k'i yɛrɛ bila jigitigɛ minɛn kɔnɔ a taa ɲɛɲini dɔɔnin e laturu kalanni ka kusa walima k'i sen bɔ laturu ko la pewu o ka fisa laturu baara juguya i t'a kɛ maa la ko i b'a k'i yɛrɛ de la i b'a kɛ i yɛrɛ de la i b'i yɛrɛ ta de tiɲɛ i b'i ka denbaya ta tiɲɛ i b'i balimaw ta tiɲɛ a tɛ fɔ i kɔ donc turabu mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲagarikɔrɔbɔ ni turabu ye bari ne ye min kalan ne b'o dɔn maa ka fɛn tɛna se k'o bɔ ne hakili la e bɛ cogo min na e b'a dɔn ni dɔnni b'i la ni dɔnni t'i la e yɛrɛ n'i ka ala cɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko dɔnni t'i la han i b'a dɔn ko dɔnni t'i la donc n'i ye fɛn fɛn fɔ i b'a dɔn ko dɔnni t'i la cogo min na ne b'a dɔn k'a t'i la ten bɔn i b'a ye i b'o bɔ ka fɛn o fɛn min fɔ ne t'a dɔn ko kuma yɛrɛ don yɛrɛ parce que mɔgɔw de b'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko laturumasa karisa bɛ nin quartier na laturumasa nin bɛ nin quartier na n b'a fɔ a ye taa ci fɛ laturumasa cɛ kelen a tɛ farafinna mali ko tɛ dɛ bamakɔ ko tɛ dɛ farafinna bɛɛ laturumasa cɛ kelen tɛ yen yɛrɛnɛgɛnnaw de don

co e b'a dɔn cogo di ko jigilamisɛnya don wa u ka jigilamisɛnya sariti min b'u bolo a la n b'a dɔn dɛ a jateminɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ bɛɛ la ale kelen de ye dolo naani ye turabu la turabu bɛɛ dolo ka ca n'a ta ye o hakili la k'a fɔ ko dolo caya k'o de ye turabu ka fanga ye a bɛ turabudala ba kelen o bɛɛ hakilila ye dolo caya de ye turabu ka fanga ye ni min dolo ka ca min ye o fanga ka bon n'o ta ye nin de bi anw ka turabudalaw hakili la u ye min minɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ barodaw la ani telefɔni fɛ Ah, an karamɔgɔ ne tun ye turabu dɔ da ko e ka e k'a lajɛ n ye tan nin turabuden in sigi bɛ nin yɔrɔ in na a ye kamana kɔni a bɛ ka mun fɔ i b'a ye o bɛ sin ka kuma dɔ fɔ cɛ k'o y'o fɔ ko taa nin saraka in da i ka saraka u ye turabu de kalan kalan ɲɔgɔn bolo nin cogo in na taa ka kɛ turabu masa ye nin cogo in na turabu y'o fɛn de ye yɛlɛko dan don donc sisan jigilamisɛnya in sarakali kama u y'u yɛrɛ bila jigitigɛ minɛn kɔnɔ ni mun ye taliki tɛ jiginko kelen kɛ o n'a fɔra taliki ibrahima nabila ibrahima don e k'a jateminɛ ni mɔgɔ min ka faamuya ka bon n'i sigi k'a jateminɛ i bɛ taliki yɛrɛ i b'a bila laturuden bɛɛ sanfɛ bari taliki kɛra laturuden ye min nana mɔgɔw ɲinɛ a yɛrɛ kɔ ka mɔgɔw ɲinɛ a yɛrɛ kɔ bari ni mɔgɔw y'a dɔn u ti fara a la bilen n'u y'a dɔn a ti lafiya bilen nin turabuden o de kosɔn a dolo dɔgɔyara a ye jɔnmaya bila a baarabaw dusukun na u bɛ jɔn a la nabila burama a bɛ alikaba jɔ waati min na mɔgɔw kun jɔnna fɛn ko la ko a tɛ ka baara ɲɛnama kɛ k'a bɛna a yɛrɛ sɛgɛn ko mɔgɔ si tɛ taa seli kungo kɔnɔ bi a bɛ cogo di jama cayara fo ka jama dama tɛmɛ fo dɔ bɔra jama la fo ka na tɔ kɛ ko k'a bila fɔlɔ ala ni jama bonya kojugu fɛ o bɔra nabila ibrahima ka kunnandiya jɔni y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ maa si o tuma na n'i kan ka girin turabuden kan bɛɛ dolo ka ca min yɛrɛ o ta i ka ko bɛ taa laban fanga de la mais laturuden dɔ dolo caman bɛ i n'a fɔ sigi musa ale bɛ ko daminɛ fanga la ka na nagasili ma tuma dɔ la i ɲagali don adama min na adama turabu kɔnɔ adama bɛ ko dɔw daminɛ fanga la a bɛ taa nagasili kɔnɔ taliki furadama ni taliki furadama ale bɛ ko daminɛ dɔɔni de ka yɛlɛ sanfɛ donc min b'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ o de bɛ laban min b'a daminɛ sanfɛ ka jigin o tɛ laban ɲuman na a filɛ n'i ye lawusinɛ ni mangurusi wolo olu bɛ taliki kelen d'i ma o ye taliki ye walasa k'a jira i la kana sin k'a minɛ ten ko taliki sa talikiw tɛ kelen ye walasa a ka fɔ de ma ko taliki yɛrɛ n'a bɛ denɲɔgɔnso la wala taliki taliki ka so ye denɲɔgɔnso de ye n'a bɛ yen a bɛ wele ko taliki n'a bɔra denɲɔgɔnso la kaban e hakilila k'a bɛ wele so bɛɛ kɔnɔ ko taliki wa ayi a ti wele so bɛɛ kɔnɔ ko taliki n bɛna misali dɔ di i ma turabu kɔnɔ misali don i bɛ min faamu kosɛbɛ n'i ye laturu da n'i ye laturu da taliki min filɛ nin ye sisan ni taliki nana ka na da jigi la taliki nalen a da jigi la yanni e k'a fɔ ko jigilamisɛnya don o laturuden jumɛn bɛ jigi la badara ka so tɛ jigiso ye wa ɔ ni taliki nana jigi la e ka taliki ni badara wolo kɛ o bɛ laturuden jumɛn di e ma masa sulemani tɛ de o tuma e bɛ mun nɔfɛ e tɛ masaya de nɔfɛ yan e bɛ masaya nɔfɛ masaya na sira e y'o datugu k'i t'a fɛ k'o ye mais ko e ka masaya sɔrɔ o tuma a bɛ kɛ cogo di han taliki a nana jigi la e yɛrɛ bolo ko jigilamisɛnya dan de y'o ye o ye siran u bɛ turabudala siran ko jigilamisɛnya don hali ni taliki nana nafolo la ko wari ɲɛnama tɛ ko warimisɛnnin don ni taliki nana masaya la ko masaya lagosilen don a si tɛ tiɲɛ ye walahi turabu tiɲɛ taara ka bɔ farafinna a ka ca san kɛmɛ ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ n'i ye turabu da ni taliki nana da i ka jigi la yanni i ka wuli ni jigilamisɛnya ko kuma ye i bɛ taliki lajɛ a bɛ min ka so kɔnɔ n'o ye badara ye i bɛ taliki ni badara yɛrɛ wolo olu bɛ turabuden min na n'o ye masa sulemani ye o tuma na i ka ɲinifɛn de filɛ nin ye turabu y'a jir'i la ko i ka ɲinifɛn ye masaya in de ye ɔ mais e bɛ masa solomani bɔ min ye badara in de datugu eh, taliki in de kɛmɛ k'i da masa solomani da la a n'a ka dolo dɔgɔya bɛɛ a sera ka masa solomani kɔni datugu laturu ye kabako fɛn de ye dolo naani de b'a la a tɔ bɛ dolo wolonfila duuru wɔɔrɔ seegin mais turabu bɛɛ dolo ka ca n'a ta ye mais ale dolo dɔgɔma a y'i biri masa solomani da la k'a datugu masa solimani bɛna bɔ laturu kɔnɔ sisan parce que a y'i biri masa solimani da la mun na n'a nana ni taliki nana jigi la e badara ta k'o ni taliki wolo bari a nana jigin so min na o ye badara ka so de o t'a ka so ye o a nana mun de kuma fɔ jigi la ye taliki nana jigiso la a nana mun kuma de fɔ ye a nana min kuma fɔ ye e b'o dɔn cogo di a nana min ka so ye e k'a n'o wolo bani n'i y'a n'o wolo bɛ turabuden min d'i ma a nana o kuma de la a nana e ka masaya ko kuma de la jigi la adamaden tɛ foyi sɔrɔ ni jigilamɔgɔ tɛ maanifin tigɛ foyi ni jigilamɔgɔ tɛ wa sababu bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la donc taliki nana e ka laturu jigiso la a nana e ka fanga kuma de fɔ ye a nana e ka masaya kuma de fɔ ye o de kosɔn n'i y'a ni badara wolo jigiso den badara wolo dɔrɔn a bɛ masa solemani d'i ma o masa solemani i b'o masa solemani ta k'o saraka k'a sɔrɔ masa solemani tɛ turabu yɛrɛ kɔnɔ turabu de ma dɔn a ma dɔn taliki n'i y'a ni badara wolo o masa sulemani a b'o min d'i ma dɛ e bɛ masaya min nɔfɛ dɛ taliki de kɛnen k'a datugu o masaya in de bɔlen filɛ nin dibi la i fɛ i b'o masa sulemani de saraka i b'o saraka ni jumɛn ye masa solemani eh, a tɔgɔ de badara ni taliki olu ka masa solemani saraka dunta don wa tari saraka dunbali don i t'o jateminɛ fɔlɔ turabu ma sidɔn an fɛ yan turabu masa cɛ kelen tɛ farafina turabu masa cɛ kelen tɛ farafina bilahi turabu masa cɛ kelen tɛ farafina turabu kalanden yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o tɛ farafina bolo kuma tɛ turabu masako ma y'a dɔn n bɛ jinɛw kalan jinɛw bɛ n kalan olu ye catiri ye olu ye catiri ye walahi catiri don olu ye catiriw de ye et puis fɛn dɔw don dabalibanko de don fɔlɔ adamaden tun bɛ maloya nkalontigɛ la fɔlɔ fɔlɔ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba caman tɛmɛna u kun tɛ turabu dɔn koyi mais barika kun b'u u da kɔnɔ kuma la n'u ye min fɔ u b'a kɛ n'u k'u bɛ min kɛ u b'a kɛ n'u k'u tɛ min kɛ u t'a kɛ u sɔnnen sɔnna u bannen banna wa u jogo kun ka ɲi u kun tɛ nkalon tigɛ o de kosɔn u sera ka koba caman dilan laturu la k'a sɔrɔ u tɛ turabu yɛrɛ dɔn o waati o tɛmɛna n'a fɔra ko bi adamaden de bɛn'i sigi bi ka nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka nkalon tigɛ i hakili la ko mɔgɔw dalen don a la mɔgɔ tɛ nalo i b'a dɔn adamaden ti naloma ye bilen bilahi buna adamaden kekuyara farafinden si tɛ naloma ye farafin farafin ka keku ka se degré dɔ la bilahi farafin ka keku ka tɛmɛ farajɛ kan siɲɛ kɛmɛ kelen maliyɛn maliyɛn ka keku maliyɛn ka keku o ye kekuya dan ye n'i ko n go dɔrɔn walahi maliyɛn b'a dɔn i b'a fɛ ka min fɔ i ba min b'i kɔnɔ i ye min fɔ tadi i b'a fɛ ka min yɛrɛ de fɔ maliyɛn b'o dɔn o tuma na o bɛ cogo min na bɛɛ kan k'i hakili to i dakɔnɔ kuma fɔcogo la kana n'i sigi ten ka mɔgɔw tigɛ i yɛrɛ la i burannakaw tulo b'i mankan la i bɛ nkalontigɛ la ko jinɛw b'i bolo ko wɔkulɔw b'i bolo k'i bɛ jinɛw kalan i bɛ fɛnw kalan samiriw b'i bolo n'o ye ruhaniyaw ye ka fɛnbaw tɔgɔ fɔ k'olu b'i bolo i buranw sigilen don k'i lamɛn i ma maloya i denw sigi mɛ k'i lamɛn i ma maloya e fana e bɛna maloya jɔn ma bilen n'o bɛɛ bɛ e bolo e ka diɲɛ bɛɛ dan sa ne hakili la o bɛɛ ɲini kun tɛ e fɛ masaya de ko ye wa ɔ e ka masaya in ta sa masaya in bɛɛ ta i ka tɔgɔ bɛɛ ta i ka jamu bɛɛ ta n'i sera ka bouger i sera ka bouger o a dɔn t'i la o jinɛw bɛ n bolo mɛlɛkɛw bɛ n bolo o dama t'e bila ɲɛfɛ koyi ayi fɛn min bɛ bila ɲɛfɛ laturu dɔnni de don wa n'i ma laturu dɔnni kalan ni ala cɛ i tɛ sibiri da i tɛ taa yɔrɔ si n'i sen ta k'a da para ɲɛ kelen i bɛ para ɲɛ fila ta ka segin kɔfɛ walahi dɔnni nkalon dan yɛrɛ la ye o de ye i bɛ para ɲɛ kelen ta ka taa ɲɛfɛ i bɛ fila ta ka segin kɔ

n'o ye lomara de ye o dolo ma kɛ wolonwula ye wa e jɔnna na ko dolo naani don k'a bɛ nafolo la a taara mun de fɔ nafolo la a taara mun fɔ ye taliki nafoloso kɔnɔ a taara mun fɔ ye i y'a ni nafoloso den ta k'a wolo a kɛra lomara ye e bɛ mun nɔfɛ nafolo ko e ka nafolo sababu o bɛ muso de bolo turabu nana o f'i ye taliki de nana a f'i ye k'i bɛna nafolo sɔrɔ a sababu ye muso de ye a bɛ bɔ muso de bolo han taliki nana ka na o de f'i ye nafolo la ɔ mais ni e ye taliki in ta ka sin ka saraka boli taliki in ka tamaro k'a ɲɛmi ka taa tɛmɛ ni sɛfila i ye fu dɔrɔn de kɛ i ma saraka bɔ wa i yɛrɛ mako sa a ye lomara min d'i ma i bɛ lomara in ta ka fara taliki kan olu fila de bɛ saraka ɲɔgɔn fɛ o tuma muso in bɛ teliya ka na n'i ka sababu ye a bɛna d'i ma mais n'i ye taliki jalan ta k'a saraka i ma foyi kɛ i ma taa yɔrɔ si comme a bɛ tontigi de ka so i b'a ni tontigi wolo o bɛ lomara min d'i ma lomara in ta kana lomara in bila dɛ ni lomara in tilal'i la i ka sababu taara i bɛ lomara in ni taliki de saraka ɲɔgɔn fɛ e y'a cogo di bon u b'a fɔ ko ni taliki nana masaya la ko masaya lanɔgɔlen don ni taliki nana ka na da i ka masaya la kana jɔn i ka masaya la yanni i ka jɔn i ka masaya la taliki ni masa sulemani wolo a bɛ masa sulemani min ka so a n'o wolo kɛ a bɛ turabuden jumɛn d'i ma badara tɛ wa o tɛ jigiso den ye wa ɔ taliki namɛ masaya kɔnɔ masaya bɛ sɔrɔ jigi ɲuman kɔ wa a ne hakili la masaya kalifalen don jigiw de la masaya a kalifalen don jigiw de la taliki nana da masaya la n'i y'a ni masa sulemani wolo badara ye n ko e bɛ jigitigi de nɔfɛ e bɛ masaya ni sutura de nɔfɛ e mago bɛ dɛmɛbaw de la e mago bɛ jigitugufɛnw de la i mago bɛ jigitugu jama de la a namɛ ka n'o kuma f'i ye o n'i jɔn n'o na masaya la ko taliki nana da n ka masaya la ko masaya lagosilen don i tɛmɛna o la i tɛmɛna i galo la i yɛrɛ mago sa fu o tɛ maa nɔ ye kelen i bɛna saraka ni tamaro min ye k'a ta k'a bil'i da kɔnɔ un coup la k'a ɲimi sisan sisan i b'i yɛrɛ bon kɔrɔti la kɔrɔti min don bana tɛ dɛ i b'i yɛrɛ bon sisan wari min b'i bolo i b'a dun k'a ban ka tila ka dɔrɔmɛ mugan deli fadenw fɛ ka dɛsɛ a la i b'i ka ɲɛnama tɔ kɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko dugu dɔnnibaa bɛɛ y'i bon k'a sɔrɔ tɛ o tɛ dɛ bilahi i bɛ jɔn tamarodennin saba min na n'i y'a saraka n'i y'a da turabuden kan k'a saraka dɛ k'a dun dɛ o tamarodennin saba in de filɛ k'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ tan mais e hakili t'o ye bilen e hakili bɛ taa de ko dɔ ye turabilen kɛ k'i i baara ka don kaburu la e fɛ k'e baarali ye koba ye a bɛna k'e kɔnɔ k'e baarali ye koba ye k'a sɔrɔ e baarali tɛ koba yɛrɛ ye e yɛrɛ y'i yɛrɛ baara k'i yɛrɛ mago sa ka ban tamarodennin fila walima tamaroden saba walima woroden kelen dɔrɔmɛ tan e y'o kɛ k'i yɛrɛ mago sa ka ban donc o taliki ala ni u b'a saraka ni tamaro ye n bɛna fɛn dɔ fɔ a ɲɛna taliki la ni lawusina ni mangurusi ye taliki min jigin o taliki e man kan ka o saraka dun ah, hali n'o nana nafolo la n'i ye tamaro kɛ k'o saraka k'o saraka dun i ye magosa dɔ sama ka se i yɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ nuhunkɔrɔ ani kalalaw olu bɛ taliki min jigin o taliki saraka ti dun sumana ni ɛnsan olu bɛ taliki min jigin o saraka ti dun tontigi gariya ni lomara olu bɛ taliki min jigin o taliki saraka a ti dun taliki wɛrɛw filɛ nin ye masa sulemani ni badara olu bɛ taliki min jigin o taliki o saraka bɛ dun nk'o taliki ka ɲi masaya so masaya so den ani jigiso den olu fila jɛra ka taliki min jigin o ye taliki ye min saraka bɛ dun i ka so kana sɔn ka bɔ n'o ye i ka hɛrɛ de ye o y'i ka masaya de ye o y'i ka jigitigiw de ye i b'o saraka dun i ka so kɔnɔ o taliki filɛ o bɛ k'o kuma fɔ bɔn seju ani bayaro olu bɛ taliki min jigin olu ka taliki fana ko ko hali n'o taliki nana juguyaso kɔnɔ i ye laturu da hali n'o nana i ka laturu juguyaso la a saraka i k'a saraka dun n'i bɔra n'o ye ka taa jugu saraka da o kan ka bɔ n'o ye i yɛrɛ bon i yɛrɛ mago sa i yɛrɛ mako sa donc o taliki o bɛ dun o ye ni so den ani faso kɔnɔ den yusufu de don a bɛ ka dawula de ko f'i ye dawula e bɛ bɔ n'i ka dawula i bɛ taa n'a ye min n'i bɔra n'o saraka ka t'o sarakati i bɔra n'i ka dawula n'i ka tɔgɔ ani ka daraja i bɔra n'a bɛɛ ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ adama ani maliju adama ni maliju bɛ taliki min jigin o taliki o saraka bɛ dun i ka so kɔnɔ kana bɔ n'o ye dɛ bari garisigɛ so den ani badukɔnɔden olu fila o ye diɲɛ yɛrɛ de b'o la n'i ye senni fila o senni fila dugukolo sanfɛ a bɔra muso dɔ de la maliju de bɛ k'o fɔ a bɔra badu dɔ de kɔnɔ buna adamadenni senni fila o senni fila a bɔra badu dɔ de kɔnɔ kelen an bɛ girinkajɔ min na an bɛ nin de nɔfɛ n'o ye adama ye garisigɛ garisigɛ an bɛ girinkajɔ la garisigɛ de nɔfɛ donc garisigɛso den ni badu kɔnɔ den olu fila bɛ jɛ ka taliki jigin kana bɔ n'o ye dɛ n'i bɔra n'o ye i bɔra ni garisigɛ bɛɛ ka taa di fadenw ma kɛnɛ ma wa e bɛ ɲani o ye ɲani da ye taliki ani sigi musa taliki ni sigi musa olu bɛ taliki min jigin o taliki saraka o man ka taa kɛnɛma parce que taliki bɛ kɛ k'a fɔ i ɲɛna ko cɛw ko laban i b'o min nɔfɛ k'i bɛna o sɔrɔ ko musow ko laban i b'o min nɔfɛ i bɛna o sɔrɔ ni i ko a fa kamijɛw ni fɛnw na ka bɔ n'o ye ka t'o sarakati ko bari ko turabu y'o fɔ c'est fini i yɛrɛ mako sa i yɛrɛ mako sa han donc e bi e bɛ cɛw ni musow kolaban de nɔfɛ mais e bɛ kɔnɔ saraka ka taa kɛnɛ ma cogo di a fɔ i taara ka t'i kolaban di cɛw ni musow ma e taara i yɛrɛ kolaban de di cɛw ni musow ma k'a sɔrɔ e de kan k'olu kolaban sɔrɔ turabu y'olu kolaban sɔrɔli de f'i ɲɛna mais i y'a saraka ka bɔ n'a ye i taara i yɛrɛ kolaban di fadenw ma a ye turabu ye i ye turabu ye cogo di donc n'i y'a jateminɛ lawusinɛ lajɛ i ka mangurusi lajɛ lawusinɛ ni mangurusi olu bɛ eh, taliki min jigin o taliki n'i ye tamaro da ale kan k'a saraka k'a dun i yɛrɛ mago sa i yɛrɛ mago sa dɛ a nana nafolo la o a nana siyɔrɔ la o i yɛrɛ mako sa siyɔrɔso den ani bɔgɔso den olu fila ka taliki o ma b'i la saraka ma b'i la pewu o saraka man ka dun fɛ siyɔrɔ ni bɔgɔ o saraka man ka dun fɛ dɛ o ye siban joona ye dɛ parce que n'i ye adamaden siyɔrɔ yɛlɛmatɔ ye bɔgɔ la dɔrɔn e kɔni b'a dɔn ɲɛnamaya tɛ yen bilen n'i ye maninfin siyɔrɔ yɛlɛmatɔ ye bɔgɔ la ɲɛnamaya de banna o de kosɔn lawusinɛ siyɔrɔso den ani mangurusi bɔgɔso den olu bɛ taliki min jigin kan'a dun dɛ n'i y'a dun siban joona a b'o s'i ma kelen nin taliki min filɛ nin ye nuhunkɔrɔ ani kalala olu bɛ nin taliki jigin n'i y'a saraka n'i y'a saraka dun ɛɛ i bɛ bɔnɛ ta sira ani juguya yɔrɔ buna adamaden si tɛ yen jugu tɛ min na mais ni juguya y'i ka sira datugu ni juguya kɔni sera k'i ka sira datugu k'i balolen to c'est fini i sara k'i ɲɛ walen to juguya sera k'i ka sira datugu o b'a jira k'a fɔ i hakili t'i yɛrɛ la donc ko i kana o saraka dun dɛ k'i ka bɔ ni o ye bari juguya y'i ka sira datugu ka ban o kɔfɛ dun sumana ani ɛnsan sumana ni ɛnsan olu fana bɛ taliki jigin o kɛnɛso den ani dimiso den ye o ka di wa dimi donnen i la kɛnɛ kan dimi min ma se ka dogo faden jugu la a ma se ka dogo baden jugu la a ma se ka dogo e fadenw na dimi donnen i na i faden bɛɛ bɔra a kalama ko dimi donnen i na i denɲɔgɔn bɛɛ bɔra a kalama i kɛlɛɲɔgɔn bɛɛ bɔra a kalama ko dimi donnen i na i ma lebu wa voilà donc o la dimiso den ni kɛnɛso den olu bɛ taliki min jigin k'i kan'o saraka dun n'o tɛ i bɛ malo kɛnɛ kan dimi min bɛn'i malo kɛnɛ kan i faden bɛɛ ɲɛ na o kuma na k'i ka bɔ ni o ye o b'i kisi ka bɔ o dimi ma tontigi gariya ani lomara olu bɛ taliki min fana jigin k'i kana o taliki saraka dun dɛ nafoloso den ani furuso den i kana i kana o saraka dun dɛ n'i y'o saraka dun kɔrɔ damadɔ bɛ o la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ musow bolo wa i ka hɛrɛ bɛɛ bɛ taa musow bolo kelen n ko kɔrɔ damadɔ b'o la kɔrɔ filanan n'i y'ale saraka dun muso dɔ bɛ kɛ sababu ye ka faama kungo sama ka s'i ma i b'i yɛrɛ ɲin'a ko la ka dɛsɛ i tɛ bɔ a la a sababu bɔ muso de la n'i y'ale saraka dun donc fɛn min bɛ nin cogo in na a kan ka kalan n'i y'a ye ne ye kalanbolo dayɛlɛ i bɛ diɲɛ jamana o jamana na i bɛ se ka don kalan na laturu bɛ ka kalan whatsapp sanfɛ n'i donna kalanbolo kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko e tun bɛ min da k'o tɛ laturu ye i b'a i bɛna fɔ k'e tun bɛ min da walahi ko laturu tɛ donc anw ye ɲɔgɔn kalan nin de la farafinna yan nin laturu kalan mɔdɛli an ye ɲɔgɔn kalan nin de la a bɛ bɛɛ bolo maa si se tɛ ka foyi dilan n'a ye turabu bɛ turabu karamɔgɔ bɛɛ bolo mais maa si tɛ se ka foyi dilan n'a ye u tɛ se k'a dilan u yɛrɛ ye u tɛ se k'a dilan maa ye u tɛ se k'a tiɲɛ u yɛrɛ u tɛ se k'a tiɲɛ maa ye kuma mugu in dɔrɔn a banna kuma mugu walayi zon de don n yɛrɛ ye foyi man di k'a bɔ mais e yɛrɛ bɛ kuma i bɛ k'i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ sɔn di yɛrɛ ye nk'i dekunnen de bɛ kuma mɔgɔw kan'a dɔn kɛ mais e yɛrɛ min b'a dɔn k'e ma sɔn yɛrɛ ye e yɛrɛ min b'a dɔn k'e bɛ ka min fɔ k'o tɛ e la e yɛrɛ bɛ dekun i bɛ dekun i n'i ka hɔrɔnya i bɛ dekun walayi i bɛ dekun i t'a fɔ maa de ye n'o tɛ mɔnɛ bɛ tila k'i minɛ tuguni donc nin ye taliki ka taabolo ye laturu kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka ɲɛnamaya yala n b'o fɔ mɔgɔ tɛ kɔrɔ i ka ɲɛnamaya ɲɛɲini ne ma dɛ fɛn dɔ bɛ anw fɛ yan o tɛ tiɲɛ ye dɛ u maa caman nɛgɛn i b'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'i yɛrɛ mago sa ko n'i kɔrɔla k'i garisigɛ bɛ dɔgɔya garisigɛ dɔgɔya ko kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ ala ko a ye n wele a ka hami la n b'a jaabi a m'a fɔ ko denmisɛnninw dɛ a m'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw a m'a fɔ ko musokɔrɔbaw a ko n ka jɔnw de a ye n wele a ka hami la n b'a jaabi o fana e bɛna cɛkɔrɔbaya jumɛn ni musokɔrɔbaya jumɛn fɔ tari e de bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba garisɛgɛ dɔn ka tɛmɛ ala kan ala min y'u da o tɛ tiɲɛ o ye nkalon de ye hakilila kuma fu de ye a kɛra sababu ye cɛkɔrɔba caman bana fɛn ɲini ma k'u bolo da u sen kan k'u sigi k'u denw filɛ denw bɛ k'u balo parce que a b'ale kunkolo la k'ale kɔrɔla ka ban k'ale tɛ fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ o y'ale miliyɔn sɔrɔ kuma de ye wuli ka sabara don i sen la i ka n'i ka diɲɛnatigɛ ɲɛɲini i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wele kɛ i k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ fɔ i ka n kɔrɔbɔ o de ka di n ye n bi n b'a ta kabi wolosi bɛ san saba la fo an ka kuma don n b'a bɛɛ f'i ye turabu kɔnɔ ka ban pewu ala y'o dɔn di ne ma wa ne bɛ se o la gindo dogolen ni banginen fɛn o fɛn b'i ka mɔgɔya kɔnɔ n b'a bɛɛ f'i ye ka ban ni n tilala n'i mansaw bɛ yen i bɛ t'u ɲininka ko karamɔgɔ dɔ y'a f'i ye tan a y'a f'i ye tan u tɛ kelen sɔsɔ ne ka kuma la parce que ne bɛ min ye ne bɛ min ye ne bɛ min ye adamaden la n tɛ se ka ne tɛ se ka n da don a la ko n b'a bɛɛ ɲɛfɔ n'o tɛ a bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye sinon n'i y'a kɔrɔbɔ ne b'i dɔn ni ne ye adamaden ka filɛli kɛ ne b'i dɔn walayi bilayi ne b'i dɔn n ko ne b'i dɔn kabi kabi i bɛ sin min ne b'i dɔn fo ka na se an ka ɲɔgɔn ye don ma ne b'i dɔn ne bɛ se k'o bɛɛ f'i ye ka ban turabu kɔnɔ ala barika la. donc o la i bɛ se ka don kalanbulon fana na kalanbulon dayɛlɛlen don wagati bɛɛ nin ye dakuruɲɛ fila ye ka a fɔ eh, taliki burahima kan a k'a dɔn taliki burahima turabuden min don i kana jɔn a la nasira caman b'a la an da tɛna se ka se o bɛɛ ma su na waati koron kama n'o tɛ eh, a tɔgɔ de preuve caman bɛ taliki kɔnɔ min kan ka yira aw la mais désormais bi bɔlen kɔ la mɔgɔ kana jɔn taliki la tuguni k'a nana da i ka jigi la ko jigilamisɛnya don o tɛ dɛ ani jigiso den ye wolo dɔrɔn i ka masa sulemani lajɛ masa sulemani nana kuma min fɔ i k'o lajɛ kɛ e k'o lamɛn bani n'o kɛra i ti jɔn taliki jigilama la tuguni taliki masayalama ani masa sulemani wolo i ka badara injiri la fɔlɔ bani n'o kɛra i ti jɔn taliki masayalama la ni taliki nana da i ka kɛnɛ kan ko kɛnɛ datugura han k'i ka kɛnɛ kan ko jigilamisɛnya de bɛn'i sɔrɔ kɛnɛ kan taliki kɛnɛ kan o ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye han o tɛ tiɲɛ ko ye ni taliki nana kɛnɛ kan kɛnɛso den o ye laturu jumɛn ye kɛnɛso den o ye sumana ye ni ye a tɔgɔ de ye taliki ani sumana wolo o bi insan de ko f'i ɲɛ na insan o ye nabila isa ye min ye su kunun turabu la adamaden mana fako cogo cogo i sirila cogo cogo i baarala cogo cogo a gwɛlɛyar'i ma ka se degré dan na ni taliki nana da i ka kɛnɛ kan dɔrɔn e yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn ten directement e bɛna dimi don nafolo la cogo di n bɛna dimi don fadenw na kɛnɛ kan cogo di ne bɛna dimi don badenjuguw la kɛnɛ kan cogo di insan de nana ka n'o f'i ye o tuma na i bɛ taa lajɛ sisan i ye fila min wolo n'a nana insan de taliki ani sumana a lajɛ n'a y'a sɔrɔla ninnu de don taliki ni sumana a bɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn aa nin taliki ni sumana nin turabu in tɛ taliki ni sumana a bɛ insan de fɔ Hmm? taliki ni sumana a bɛ insan de fɔ donc a lajɛ taliki ni sumana a bɛ insan min di a saraka bɛ dun a taara a saraka tɛ dun k'a daminɛ turabu so fɔlɔ la ka taa bila ko laban na turabu den kelen o turabu den kelen a bɛɛ bɛ na nin nacogo in na siɲɛ seegin seegin nin ne nin ne kuma dɔn an ka fɔlɔmɔgɔw ka bɔ san kɛmɛ na ka na sisan ma olu ye turabu da u ye tɔgɔ sɔrɔ turabu la mais u ma fɛn min ma dɔn kosɛbɛ o kɛra nin yɔrɔ in de ye nin de ma dɔn kosɛbɛ a b'an kunkolo la dɔrɔn ni adama nana nin yɔrɔ in na adama bɛ yen dɔrɔn adama ye adama ye dɔrɔn maliju ye maliju ye dɔrɔn a taara yɔrɔ yɔrɔ maliju don yen masa sulemani ye masa sulemani ye a sigira so so kɔnɔ masa sulemani don o de tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ masa sulemani don masa masaya de kɔnɔ masaya masa sulemani don masaya de kɔnɔ n'a bɔra masa masaya kɔnɔ ka ban masa sulemani tɛ voilà donc fɛn wɛrɛ de bɛ yen minnu kan ka fara kan n'o tɛ n'a bɛ masayaso kɔnɔ foyi tɛ se ka fara kan masa sulemani kelen pewu mais n'a bɔra masayaso kɔnɔ ka taa da turabu so wɛrɛ kɔnɔ kan'a wele ko masa sulemani bilen yɔrɔ nin ma sidɔn nin ma sidɔn nin problème ba de bɛ yen mais n'an bɛ taa an bɛ se ni min donna kalanbulon kɔnɔ o bɛna tiɲɛ sɔrɔ n b'a ɲini filɛlikɛ jama kulu fɛ a ka video na ka partager kosɛbɛ a ye video in partager kanubaa bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ n bɛ foli lase an ka jamana marabaaw ma ka foli lase jamana den kelen kelenna bɛɛ ma min bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan an ka jamana tunkarankew an bɛ kisi ni tanga ɲini ala fɛ ala ka o di an ni olu ma u taara min nɔfɛ n'o ye nafolo ye ala ka nafolo sɔn hɛrɛma d'u ma ka segili ɲuman ɲuman latigɛ ka na fakɔrɔw ni bakɔrɔw balolen sɔrɔ so ɛɛ an ka jamana ɲɛmaa n bɛ foli di ale ma asimu goyita n bɛ foli d'a ma kuma n ka kuma kɔrɔ don hali ni ne ma dugawu kɛ a ye k'a tɔgɔ ye asimu goyita hali ni ne ma dugawu k'a ye ko mali perezidan don ne bɛ dugawu k'a ye ko miɲanka don voilà donc fɛn dɔ jagoyara ne kan o la n ka foli b'a ye n ka dugawu don bɛ ka ɲɛsin a n'an ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ma nin de tun ye dakuruɲɛ fila ye taliki ka fɔ a ɲɛna wasalamu aleykum warahamatulahi taala wabarakatuhu